Amalawi nthawi zonse timakupasirani nkhani zochitika ziko lathu lino la Malawi tapangani like subscribe pano pa Lahiri K TV pa chimake pa nkhani zosiyana siyana ndipo zoonadi zake takhalani pompo. Zulo chipani cha Malawi Congress Party komaso Malawi Electoral Commission atiululira za zimene zili kuza pa 16 September pamene tikukavota. Mmbuyomu anthu takhala tikunena kuti siku lovota pa 16 September pali zotsamwitsa zambiri zimene zizachitike ndipo takhala tikulankhula kunena kuti Malawi Congress Party izagwirisa ntchito mphamvu pochita dictate Malawi Electoral Commission kuti ilengeze kuti Chakwera wawina ndipo adzalamula asilikali m'madera osiyanasiyana kuzungulira dzikoli, adzalamula apolisi m'madera osiyanasiyana kuzungulira dzikoli, ndipo adzalamula anyamata azikwanje kukhala abalala-abalala pena paliponse. Ndipo anyamata azikwanje adzapanga nkhanza kukhapa anthu, asilikali adzateteza, yense wopanga makaniyo adzaona nyekhwe yomaliza ndi asilikali komanso ndi apolisi. Nkhani yake kufuna kupereka mantha kuti aliyense mdziko muno afike povomereza kuti Chakwera wawina pamene anthu sanamvotere chifukwa cha kuchuluka kwa msautso. Takhala tikunena zimenezi kunena kuti Malawi Defense Force, Army Commander, akukhuzidwa ndi milandu yambiri mdziko muno including yotengapo gawo kupha Vice President Saulos Chilima ndipo iyeyi akudziwa kunena kuti akangochoka Malawi pa udindo wake pamene Malawi Congress Party ikuluza, iyeyi akhala pa ndandanda ozengedwa milandu. Nchifukwa chake agwiritsa ntchito mphamvu zake kulamula asilikali kupangira anthu nkhanza mziko muno kuti ateteze mcp cholinga asazakhale pa milandu. Mayi Yolamu ali ndi milandu yambiri mziko muno ndipo kuti achoke pa mpando wawo, akhala pa mavuto. Nchifukwa chake nawonso ali pamenepo kugwiritsa ntchito mphamvu kulamula a polisi pamene azalengezedwe Chakwera kuti wapambana masankho pamene sadapambane adzalamula a polisi kupangira anthu nkhanza mziko muno kuti tonse tivomereze kuti Chakwera wapambana masankho pamene Chakwera sanapambane. Anyamata azikwanje azakhala balabalala ndipo zimene zizachitike. pa siku lovota ndi pa siku lolengeza zosatira za chisankho ndi zimene taziona zulo mu mzinda wa Lilongwe pamene anzathu omenyera ufulu amasogolera zionesero. Tonse tazionera mmene Sylvester Namiwa wachitidwira mu mzinda uja wa Lilongwe pamaso pa apolisi, pamaso pa asilikali Munthu kupangidwa nkhaza ndi anyamata azikwanje a MCP, kummenya Namiwa, kumuumbudza ndi zimitengo ngati akuumbudza nyama, ngati akuumbudza nkhuku. Asilikali akungoyang'ana, apolisi akungoyang'ana, matata ali pomwepo, mifuti loaded koma osapanga china chilichonse. Uwu ndi uthenga kunena kuti zimene zachitika zulo zija zikuchitikaso pasiku lamasankho, pasiku lolengezaso zosatira zamasankho. Kudzakhala zinthu zosamwisa zambiri. Asilikali adzakhala kumbali ya Malawi Congress Party, ifeyo anthu m'dziko tidzakhala tokha. Zigawenga zidzakhala zotetezedwa kuposa anthu ovota. Aliyense amene adzayerekeze kupanga makani Kususana ndi chiganizo cha MEC kuti Chakwera wawina, amene adzaona chizuzo chochokera kwa asilikali, azaona chizuzo chochokera kwa apolisi, azaona chizuzo chochokera kwa anyamata azikwanje, ndizimene anthuwa akupanga. Kuteko zulo lija tisaone ngati kuti zachitika zija ndi mistake, anthu ajatu anachita kuchunana, Anachita kuchunana kuti anthuwa tiye tiapa, tiapase uthenga kukonzekera kwathu kwa chisankho ndipo uthenga wawo unali kutulusa asilikali, kutulusa apolisi, anyamata azikwanje poziwa kuti nziko muno takhala tikudandaula apolisi kuti akulephera kuteteza maufulu awanthu ndiye takhala ifeyo anthu tikumemeza army, asilikali, kuti asilikali pamene apolisi alephera kugwira ntchito inuyo ndamene muli omalizira kutipasa chitetezo. A MCP aja amamva zimenezo. nde afuna kutipasa uthenga kuti army amene mukuwakakamirawo ndi athutu ali mmanja mwathutu dikirani tikuoneseni ndiye ationesa zulo kuti asilikali ankhondo ali mmanja mwa Malawi Congress Party sali mmanja mwa amalawi powatulusa kukalolera kukachitira nkhaza nzika zimene zikupanga mademo mwaufulu polephera kuteteza nkulolera ndithu nsilikali kumamugwira Sylvester Namiwa kumugwira moti aluze balance anyamata azikwanje apeze pokwapula zoona zimenezozo? Mmalo momuteteza ndithu nsilikali kuthandizira kuti Namiwa aone zilango Akuluakulu, tili pa danger kwambiri. Pamene apolisi akulephera kuteteza anthu m'dziko, pamene asilikali ankhondo amene ndi chitetezo chomaliza akulephera kuteteza anthu m'dziko, tizimvere chisoni, tili pa ngozi yaikulu kwambiri. Ndipo chisankho chimene chikubwerachi Amalawi tikuyenera tipangane kuti tisaine pakati pa moyo ndi imfa ngati tikufuna kuteteza ufulu wathu tikuyenera tiike siginecha pakati pa moyo ndi imfa tikuyenera tiziwe kunena kuti kulibeko chisankho koma kuli nkhondo ndipo ngati tikufuna kuti ufulu wathu utetezedwe Tikuyenera tivale zilimbe anthu ife tilowe mu nkhondo direct tikhale okonzeka chifukwa anzathuwa akonzeka ndi zikwanje nafe tikuyenera a Malawi tipeze njira zokonzekera ubwino wake atiululira kwasala miyezi iwiri kanthawi tilinako titha kupanga zokonzekera Atiululiratu anthu awa. Zulo atiululira ku Lilongwe kuti pa siku lovota kuli zakuti zakuti. Asilikali amene mukuwadalirawo ali kwa ife. Ndiye tsoka ndilo asilikali ndi amene adzikhala akunyamula ma ballot boxes nkumapita nawo mmalo ovotera nkumaperekeza mmenemomo. Akuluakulu mmene awonesera asilikaliwa tiadalire? Tidalire kuti chisankho chiliko cha bata ndi mtendere? Kulengeza kumene analengeza kuti azapereka chitetezo pa siku lovota, chitetezo chache akunena kuzateteza zigawenga? Asilikali amanena amathandauza kuti azidzateteza dzigawenga? Akuluakulu pa siku lovota kuzakhala nkhaza zoopsa, ma monitors a dzipani adzakhapidwa, adzalesedwa kufika mmalo ovotera cholinga mmenemo muzazo zisankho azidzasokoneza. Kuzakhala nkhaza zoopsa ndipo Malawi Congress Party yationesera dzulo. Anthuwa akonzeka kubwezeretsa dictatorship m'dziko muno. Anthuwa akonzeka kubwezeretsa anarchy m'dziko muno. Akonzeka kubwezeretsa one party state m'dziko muno. Sakufuna democracy ndipo atiululira dzulo pa zimene aonesa ku Lilongwe potulutsa chitetezo chathu chomaliza chimene ife timachikhulupirira kuti ichi chikatuluka chibwana sichikhalapo ndi mdf, Malawi Defence Force, koma ndithu chisokonezo kukachitika, attack kukachitika pamaso pa Malawi Defence Force ee zoona zimenezo? Akuluakulu zimenezo zoona? Akuluakulu sizinachitikepo zimenezi? Ife timadziwa kunena kuti pamene pafika mdf palibe masewera koma zoona ndithu anthu anyamata zigawenga adzikwanje ee adzikwanjetu osatinso amifuti ayi koma dzikwanje zoona kukafika pamaso pa mdf ndikupanga chisokonezo mdf ikungoyang'ana zoona Malawi defence force Akuluakulu we are in serious danger, a Malawi tili pa ngozi yaikulu kwambiri ndipo tikuyenera tizililire. Dziko lathu lavunda, dziko lathu laola, dziko lathu laola. I, uwu ndi uthenga kunena kuti pa 16 September pano tikavota, chisankho chizalengezedwa kuti Lazarus Chakwera ndi mcp wapambana ngakhale anthu sitinamvotere ndipo back up ndimene tikuiona imene yaonesa zulo ija ndimene izakhale back up yoteteza declaration yoti Chakwera wawina nziko muno back up azakhala anyamata azikwanje adzakhala a police azakhala asilikali kuopseza nzika za dziko lino kuchitira anthu nkhaza kuti chifukwa cha nsautso umene anthu akuuona anthu tizakakamizike kuvomereza kuti Chakwera wawina ndizimene akufuna anthu awawa. Tikuyenera anthu ife akuakulu tivale zilimbe. Tikuyenera anthu ife tikonzekere kwambiri otherwise pa siku lovota pali mavuto ochuluka kwambiri pali zosamwisa zimene Malawi Congress Party agwirizana. Agwirizana ndi apolisi, agwirizana ndi asilikali, agwirizana ndi anyamata azikwanje. Zidzakhala zikwanje paliponse, ng'ani ng'ani ng'ani paliponse, mifuti idzakhala pena paliponse, kuchitira nkhanza anthu mziko muno kuti tonse tifike pogonja mkuvomereza kuti Chakwera wawina mziko muno. Akuakulu, mmene amupangira Sylvester Namiwa pa public, what about ku Chikangawa? Nde adzikana kunena kuti anapha Saulosi Chilima anthu awa? Anthu awa they killed him, they killed Saulosi Chilima ndi anthu ena aja. Mmene apangira mujamo eeh? Kuchita munthu kumunjenjemerera ngati kuti ndi chinyama. Kuchita munthu kumachita kuumbuza ngati zimitengo. Nde ngati akwanisa kupanga zimenezi pa public how more pa hidden place ngati ku Chikangawa? Anapanga zotani anthu amenewawa? Dziko lino tili pa mavuto aakulu kwambiri and we made serious mistake anthu ife kutenga mcp kukhala mboma. Akuluakulu analipo anatiuza, kunena kuti koma mcp mukuika m'bomayi? Mcp ndi mavuto, ife amene tikuiziwa tikuiziwa inu ana obadwa mma 2000 inu simukuziwa zimene mcp yakhala ikuchita nziko muno, tafunsani ife amene tachoka nayo kutali, ife timati mukuthandauza mcp yakale, yapanoyi yasintha, Akuluakulu tazionera, akuluakulu ndi mdambo mozimira moto zimene amatiuza zimakhala zoona koma ana mma 2000 ife makani lero ndiizi takumana nazo takumana nazo mcp kutionesa live kunena kuti takonzekatu pachisankho musamale tizakupangani izi tizakutulusiani mdf tizakutulusiani apolisi tizakutulusiani anyamata azikwanje ndipo mudzakhaula atiuzatu zulo atiuza zulo ku Lilongwe ndi mmene amuchitira handle Namiwa Tili pangozi kwambiri ngati dziko ndipo tikuyenera tizimvere chisoni. Tsoka ndilo omenyera maufulu nawo. Zomvetsa chisoni kwambiri. Kulephera kutolerana ndikumachitana accuse ndikumapangana zinthu zosiyanasiyana zosakhala bwino mmalo moti anthu tidzuke tigwire ntchito tiombole Malawi koma tili busy kulimbananso ndi anthu amenenso akuthamangathamanga pa ground. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, zinthu zomvetsa chisoni. Dziko lathu lafika pamenepa? Zoona dziko lathu lafika apa? Mpaka asilikali a nkhondo, Malawi Defense Force, final security ya dziko? Zoona kufika pamenepa? Zafika pamenepa zoona Malawi uja wafika pamenepa? Akuluakulu tili pa ngozi yaikulu mdziko lathu la Malawi. Wa chakwera mwaonesa kulephera tisakubisireni ife a Hakili TV mwaonesa kulephera ndi boma lanu mwaonesa umoyo opanda umunthu nde mbuzi ina yosamva ndi kukapanga alliance ndi chipani cha mcp nkhaza zonsezi osaziona mdf yathu osagwira ntchito kuteteza amalawi koma kuteteza zigawenga vuto lanu ndi chani ndiye mukufunaso boma azikuvoterani ndani a malawi electoral commission muli busy kuti mubere zisankho kodi chizapindulire azapindulire chiyani a malawi ndi boma limene mukufuna kuti mulithandize kubera zisankho anyamata azikwanje basi nzomwe azipindula wamkulu wa nkhondo zinthu zikuchitika zipolowe inu mulipo zisokonezero zonsezi, kodi pa 16 September chizachitike chiyani? Nde munthu wina wosava wopanda umunthu wopanda chikondi aziti ndikapanga alliance ndi mcp? Kumeneko nde kupeperapo? Zovesa chisoni kwambili inu achakwera mukuti a ee boma ndilomweli ee ndiwinaso nindani angavotere inu malo movotera chipani cha dpp ndi zipani zina zomwe zili ku opposition kuli akabambe tu kuli asogoleri osiyanasiyana wamwanazo zakuyamwa magazi yekha kumwa magazi a munthu ndi omwe angathe kukavotera chipani cha Malawi Congress Party koma munthu wanzeru sangavotere mcp pakadali pano dziko mmene likuyendera. mwalephera amalawi mwalephera kuyendetsa dziko la malawi ndipo ife alahiri ktv sitizasekerera zopusa zikuchitika ife ndikumasekerera kapena kumangoyang'anira chifukwa nanenso zakhala chisiru zakhala mbutuma munthu wosamva wopepera wopanda nzeru ah guys